salamalekun maliyɛn cɛ muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ka wele wele caman kɔfɛ a ka ɲininkali caman kɔfɛ an y'a kanu su in na ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ aw ye a ye an ɲininkali caman kɛ ka bɔ kunnafoniya min na kunnafoniya min ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ kunnafoniya min ni a bɛ mali tuse kunnafoniya min ni a bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen tuse kunnafoniya min ni maliyɛn den bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ɲini k'a dɔn k'a faamuya kunnafoniya min ni a y'a ye bɔlɔlɔ siraw fɛ o de la an b'a ɲini aw fɛ vidéo in a k'a partager kosɛbɛ i n'a fɔ d'habitude an bɛ hakɛto ɲini aw fɛ an kun ye vingt heures dix de di aw ma an ye retard ta dɔɔni ka sababu kɛ an kun bɛ kunnafoniya sɛgɛsɛgɛ la mɔgɔ caman ye ɲininkali kɛ waati o waati ko an bɛ vidéo kɛ an t'an tɔgɔ fɔ ne tɔgɔ ye dirisa mɛminta an kila ni nimoro bɛ aw bolo déjà aw bɛɛ lajɛlen kunnafoniyaw sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye n'o ye onu ye ko mission dɔ bɛna na mali la nin week-end in kɔnɔna la o kɔrɔ ye ko sibiri ani kari ni ɲɔgɔn cɛ ko u bɛna na jɛkulu dɔw bila ka mɔgɔ dɔw bɛna bila ka na mali kɔnɔna la a ye kunnafoniya sɔrɔ a ye ɲininka kosɛbɛ kunnafoniya an bɛna ka sɛgɛsɛgɛ an ma sɔn ka fɛn fɔ aw ye an ma sɔn k'an da don a kuma la fɔlɔ o la an b'a ɲin'a fɛ vidéo in a k'a partager a teriw ni aw jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen walasa bɛɛ k'a dɔn mali ko bɛ niveau min na faransi bɛ ka a labɛn ka jɛ jugu min siri mali kɔ kan faransi bɛ ka labɛn ka janfa min siri mali kɔ kan faransi bɛ ka labɛn ka gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin mali ma faransi bɛ ka labɛn ka mali don a sagona dali faransi bɛ ka a labɛn ka maliyɛn don minɛ k'u da sen kɔrɔ ka sen da u kan faransi bɛ k'a labɛn pour que jɔnya min ni a ye mali bila o kɔnɔna la a mɛnna pour que an kana se ka bɔ o kɔnɔna na cogo si la faransi bɛ ka labɛn pour que n'an ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ pour que an bɛ k'an yɛrɛ ye n'an ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ pour que an b'an ka jamana sɔrɔ n'an ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ pour que an ka jamana bɔ kɛlɛ kɔnɔ bɔ faransi bolo kɔnɔ faransi bɛ ka taga jɛjugu labɛn ka don mɔgɔ jugu kan a ye farafin jugu dɔw sɔrɔ a ye farafinna jamana dɔw sɔrɔ ka fara a kan o kunnafoniya in an bɛna fitinin ɲɛfɔ aw ye a ka vidéo a tɛna janya kosɛbɛ o de la an b'a ɲini a fɛ a k'a partager yanni an k'an da don o la an y'o fɔ aw ye yɛrɛwolo debout sur les remparts waati o waati ni anw y'an ka bɔli boloda faransi bɛ na k'a ye terroriste ɲɛmɔgɔba dɔ faga waati o waati ni an ko k'an bɛna bɔ faransi bɛna k'a ye terroriste ɲɛmɔgɔba dɔ faga an y'a fɔ k'an bɛna bɔ le vingt-neuf nin kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn ɔ faransi y'i pan k'i jɔ bi ko jnim n'o ye terroriste ka jɛkulu dɔ ye faransi k'ale ye ɲɛmɔgɔ dɔ faga bi dɔwɛrɛ tɛ pour que dɔrɔn k'a yira k'a fɔ a maliyɛnw bɛna bɔ ale kama maliyɛnw bɛna bɔ a ka sɔrɔdasiw kama maliyɛnw bɛna bɔ a ka jɛ jugu kama aa ale bɛ baara min na yan a bɛ fɛ k'a yira diɲɛ na k'ale bɛ baara min ale faransi bɛ baara min na mali la a bɛ k'a kɛ ka ɲɛ koyi i m'a ye ale bɛ ka terroriste faga a bɛ k'u ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de faga homme de rang tɛ a bɛ ka ɲɛmɔgɔ de faga waati o waati n'an ko k'an bɛ bɔ faransi bɛ bɔ k'a ye terorisi ɲɛmɔgɔ dɔ faga hali n'a sɔrɔ waati caman a bɛ bɔ k'a ye ɲɛmɔgɔ dɔ faga sini o ɲɛmɔgɔ bɛ tila ka terorisi ɲɛmɔgɔ bɛ tila ka bɔ tuguni ka kuma k'a yira k'a fɔ k'ale ma faga u ye amadu kufa faga ko caman kɛ u ye terorisi caman faga ko caman kɛ u b'a fɔ a bɛ tila ka kuma u b'a fɔ a bɛ kuma wa fɔli maloya tɛ u la o tɛ problème ye anw bolo c'est un non événement an y'o faamu déjà o b'a yira k'a fɔ ko bɛ ka siran an ka bɔli de ɲɛ an bɛna bɔli min kɛ faransi bɛ ka siran o ɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen faransi ni diɲɛ bɛɛ bɛ kɛlɛ la i n'a fɔ bi depuis mali y'i jɔ maliyɛnw y'u jɔ diɲɛ bɛɛ ko ale tɛ faransi kunkolo b'a la bilen u ni alizeri ta an y'o ɲɛfɔ aw ye jamana dɔ bɛ yen ko biélorussie o ye faransi anbasadɛri o y'a gɛn ka wulu su a la k'a ka taa ka b'u ka jamana kan k'u ka nafigiden u tɛ jɛn n'a ye bilen u ka molobaliya u tɛ jɛn n'a ye a tɛ k'olu ka jamana kɔnɔ tuguni olu ye faransi anbasadɛri gɛn ka bɔ yen min tɛmɛna o ni a fɛn amerikɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o ma dogo mɔgɔ la min tɛmɛna o ni ɔsitarali cɛ o ma dogo mɔgɔ la donc faransi ni diɲɛ bɛɛ de bɛ kɛlɛ la sisan paseke diɲɛ bɛɛ kun sigilen don ka jamana dɔ de kɔnɔ jamana min bɛ faransi bila place la pour que olu fana bɛ se ka wuli cogoya min na donc mali ye exemple yira mali ye tɔn di mali ye sira yira diɲɛ bɛɛ bɛ ka sira in suivre donc an b'a fɔ ko maliyɛnw aw jɔlen ka to kunnafoni min ni aw bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲininkali kɛ diɲɛ don o don ni aw bɛ k'an ɲininka o kunnafoni o ye jumɛn ye d'abord kunnafoni yɛrɛ bɔcogo fɔlɔ o ye kabako fɔlɔ ye kunnafoni in bɔra yɔrɔ jumɛn kunnafoni in bɔra faransi kunnafoni diso dɔ de la ni o ye afp ye agence france presse kunnafoni in bɔra yen de o de ye kunnafoni bɔ yɔrɔ ye ni tv5 faransi vingt-quatre rfi faransi journalistes bɛɛ bɛ t'u ka kunnafoniya ta sun min kɔrɔ kunnafoniya in bɔra yen de a lasigiden dɔ bɛ anw yɛrɛ fɛ mali in kɔnɔ yan o afp o de bɔra ni kunnafoni a bɛ tile fila ɲɔgɔn bɔ ko nin week-end in na ko nations unies bɛna misɔn dɔ bila ka na mali la ko nka k'u bɛna mɔgɔ minnu bila mali la k'u nakun ye jumɛn k'o ye ka an ka mɔgɔw puse walasa election bɛ se ka kɛ cogo min na u bɛ fanga segin sivili ma n'o ye sɔrɔsiw kana c'est comme si u nakun ye ka na sɔrɔsiw jagoya ka fanga lasegin sivili ma ko donc ko misɔn in nakun ye o ye yala ko après n bɛ tila ka détail caman di aw ma kosɛbɛ i m'a faamu ɔ min ye a ɲɔgɔlɔnma bɔ yɔrɔ ye min ye a kabakoma yɔrɔ ye nations unies bɛna misɔn bila ka na mali la puruke ka paseke gɛlɛya bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ puruke mali puse an ka sɔrɔsiw puse u ka fanga lasegin sivili ma kɔrɔ jumɛn ko ka élection kɛ le vingt-sept février mɛ o ɲɛmɔgɔ ye jɔn ye o ɲɛmɔgɔ ye faransi anbasadɛri min bɛ nations unies na onu na ye ani nizɛri an kɛrɛfɛ o ɲɛmɔgɔ min bɛ nations unies na faransi min mali ni faransi cɛ ma dogo mɔgɔ la faransi min y'a fɔ ko mali ɲɛmɔgɔ ninnu k'u kan ka taa ka bɔ yen faransi min y'a fɔ mali ɲɛmɔgɔ ninnu ko légitimité t'u la faransi min y'a fɔ mali ɲɛmɔgɔ ma ko kudeta fila denw don faransi min y'a fɔ mali ɲɛmɔgɔ ma ko malola ko don faransi min ye nɛni sugu bɛɛ lajɛlen ta faransi min m'a dogo k'a fɔ ko ale tɛ mali fɛ a tɛ mali ɲɛmɔgɔ fɛ a bɛ fɛ ka mali ɲɛmɔgɔ gɛn afp ko ko ci min nana ciden minnu nana k'a ɲɛmɔgɔ ye o faransi anbasadɛri min bɛ yen donc o ye kɔni a bɛna fɔ kɔni ni ko ka mɔgɔ jugu k'i seere o tɛ o ye sa donc o ye faransi ka ko o la a b'a faamu k'a fɔ ko faransi de ka ko dilanlen don nations unies ka ko dilanlen tɛ faransi ka ko dilanlen don a filanan jumɛn ko a ko perezidelen don sadiri ko mɔgɔ fila de talen don k'o kɛ a ɲɛmɔgɔ ye fɔlɔ o ye faransi anbasadɛri min bɛ nations unies na filanan o ye nizɛri an kɛrɛfɛ nizɛri min ni a perezidan sigitɔ ko ko a bɛna seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ puruke jagoya sɛbɛn min bɛ mali kan n'a fɔra ko accord d'alger walasa o bɛ lawaleya cogo min na nizɛri perezidan min n'a taara jɔ macron kɛrɛfɛ ka mali nani ka mali ɲɛmɔgɔ nani ka mali population bɛɛ lajɛlen na nizɛri perezidan min n'a tila ka segin a kan tuguni ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ nizɛri min ni a minisiri des affaires étrangères taar'i sigi rfi la ka mali dɔgɔya ka maliyɛnw dɔgɔya ka mali ɲɛmɔgɔ dɔgɔya ɔ ko o nizɛri in de dɛ o anbasadɛri min fana bɛ nations unies na ko o bɛna a ɲɛmɔgɔya bɛna di o ni faransi ta de ma dɔnku c'est comme si u y'a jateminɛ diɲɛ bɛɛ la mali ko ka go jamana ɲɛmɔgɔ minnu ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan diɲɛ bɛɛ la jamana ɲɛmɔgɔ minnu t'a fɛ mali ɲɛmɔgɔ ka to yen dɔnku u y'olu mɔgɔ fila ta k'olu kɛ a ɲɛmɔgɔ ye dɔnku k'olu ka na mali kɔnɔ ko ka na mali sɔrɔdasiw jagoya ko ka fanga lasegin siwili ma n bɛ tila ka ɲɛfɔ a ye dɛ nin ye min ka journal in kɔnɔ kuma de fɔ aw ye min y'a fɔ ɲɔgɔn ko a ye afp de don agence france presse faransi ka kunnafoni di soba de don dɔnku ko ninnu mɔgɔ fila de bɛ na

se terroristes la cogo min na dɛ u tɛna mali dɛmɛ puruke mali bɛ se rebelles la cogo min na dɛ u tɛna mali dɛmɛ puruke an bɛ se k'an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen sa k'a kɛ an ta ye dɛ ayi k'u bɛ na mali la ko jɛkulu minnu bɛ farafinna tɔgɔ fɔ ko ka na olu dɛmɛ olu b'a fɛ ka gɛrɛndɛ min da mali kan sadiri olu bɛ ka na cedeao ye ŋaniya minnu ta ni cedeao ye décision minnu ta olu nakun ye mali la ka na cedeao dɛmɛ ka o décision aplike olu nakun ye mali la ni union africaine ye décision min ta kɔnɔ mɛ olu tɛ na mali la ka na mali yɛrɛ dɛmɛ a b'a dɔn sadiri faransi bɛ to a yɛrɛ ka janfa de la waati o waati u hakili la k'u bɛna kuma dɔw ta ko k'anw bagabaga na ko k'an lasiran mɛ u t'u yɛrɛ ka janfa kɔnɔ paseke a bɛ kɛ sababu ye u yɛrɛ ŋaniya u b'o de yira an juguya min b'u kɔnɔ an ɲɛngoya min b'u kɔnɔ an hasidiya min b'u kɔnɔ n'u y'a sɔrɔ u b'an fagali min kɛ o b'u kɔnɔ u b'u to u ka sɛbɛnniw fɛ n'u ka ŋaniyaw tali la u b'o de bɔ ka yira kɛnɛ dɔnku k'u bɛna cedeao dɛmɛ u nana ani a jɛkulu tɔ minnu bɛ yen ko u bɛna olu dɛmɛ n'olu ye hakilila minnu ta mali la ka kɛ mali ye vingt millions d'habitants ye n'i ye mali tila saba ye fila o bi o bi banbaanciw bi ka gɛrɛndɛ se olu ma an bɛ ka kɛlɛ kɛ an ka mɔgɔ min sara mɔgɔ ba tan ni kɔ don o don an ka dugu dɔ bɛ attaqué mɛ nations unies tɛna jama wuli ka na ka na mali dɛmɛ dɛ ayi k'u bɛna na cedeao n'a tɔw de dɛmɛ dɔnku o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ka nin ko in kolokolo mali juguya b'u kɔnɔ ka se niko min na u ti mali fɛ ka se niko min na u bɛ mali de tɛ se ka se niko min na a kan a b'a a b'o a b'o a b'o yɔrɔ faamu ko bɛ na ka na u sinsin kosɛbɛ ko dɛmɛ min dira na ko o in kana tɛmɛ o dɛmɛ kan ko in kana tɛmɛ o dɛmɛ kan ɔ a laban ye jumɛn ye ko u bɛ na ka na u sinsin fana ko hali n'a ma ɲɛ ko taara ko o délai ko ni o tɛna se ka kɛ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka délai jɔnjɔn d'u ma délai min ni hakili bɛ se ka sɔn a ma ni waati min ni kisali calendrier u ka waati dɔ d'u ma waati min ni hakili bɛ se ka sɔn a ma c'est-à-dire hali n'a fɔra ko élection tɛna se ka kɛ février kɔnɔna la ɔ k'u ka waati dɔ d'u ma ka calendrier dɔ d'u ma u k'a fɔ ko nin waati na fichier électoral u bɛna kɛ nin waati na nin bɛna kɛ nin waati nin bɛna kɛ donc ko hali ni élection tɛna se ka kɛ février kalo la donc ko u ka waati dɔ d'u ma nin waati la waati min qui est réaliste ni hakili bɛ sɔn a ma ni o ye waati min ye donc c'est comme si u yɛrɛ depuis u ma na fɔlɔ u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛnw kɔni tigɛra kan hali n'an bɛ kan tigɛ an tɛna jɛn ni élection ye sisan u yɛrɛ ma na fɔlɔ u nakun ye ko ka na an jaabi k'an don élection da fɛ dɛ ko n'olu nana ko hali ni élection in don ko ni a ma se ka kɛ a waati la sa ko ko waati dɔ ka fɔ olu ye waati min ni hakili bɛ sɔn a ma est-ce que aw bɛ ka faamu nin de bɛ kunnafoniya in kɔnɔna la nin de bɛ kunnafoniya in kɔnɔna la mais n m'a fɔ n ko u bɛna nin de kɛ n m'a fɔ ko nin de kɛra n ko nin de bɛ kunnafoni kɔnɔna na n ye profiter ka analyse dɔɔni kɛ parce que fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔ peut-être mɔgɔ tɛna mɔgɔ min kan k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye jumɛn o ye aw ka aw yɛrɛ ɲininka nations unies ti wuli deli ka wuli ka taa yala yala mɔgɔ da la n'a bɛ fɛ k'i sanctionner n'a bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ k'i la k'a fɔ k'a bɛna fɔ i fɛ ne ka nin sanctionner ayi conseil de sécurité bɛ yen nɔ u bɛ don so kɔnɔ dɔrɔn u bɛ vote kɛ u bɛ élection kɛ n'a sɔrɔ n'u kan ka mali sanctionner u bɛ mali sanctionner u b'a bɔ ka da a ma se ka wuli ka na mali la bɛ mɔgɔ duuru minnu bolo olu bɛ ɲɔgɔn ye dɔrɔn u b'a fɔ dɔ bɛ comment dirais-je là dɔ bɛ résolution dɔ présenter dɔrɔn u b'a fɔ ko nations unies ko mali ka élection kana tɛmɛ nin date kan n'a tɛmɛna nin date kan an bɛ nin k'aw la an bɛ nin k'aw la u b'o résolution ta dɔrɔn u b'o bɔ dɔrɔn u b'o kɛ u b'o publier diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama a ma se ka wuli ka na mais mun de la u bɛna wuli ka na parce que aw bɛna faamu o la k'a fɔ ko nations unies ka mission tɛ nations unies ka mission tɛ faransi de ka mission don mais a bɛ fɛ ka t'i dogo nations unies kɔfɛ parce que faransi b'a dɔn ni ale ko bi ale fɛ a filɛ journaliste filɛ ka nin kuma min fɔ faransi b'a dɔn ni a ko k'a bɛn'o kɛ nations unies kɔnɔ bi rusi bɛna opposer sini bɛna opposer donc maintenant a b'a dɔn fana k'a fɔ ko ni ninnu nana ninnu tɛna se ka décision ta ni ninnu sigira u tɛna se ka décision ta u kɔni bɛna na dɔrɔn ka na bagabagaliw kɛ ka na essayer ka an ka jamana ɲɛmɔgɔ bagabaga halisa faransi bɛ se ka min sɔrɔ an bolo a bɛ se ka bisi k'an lasiran an lasiran yɛrɛ sinon ninnu nali tɛ se ka fɛn kɛ u tɛ se ka foyi foyi kɛ parce que nations unies kɔnɔna la mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ résolution ta olu bɛ yen ameriki b'o la irisi b'o la sini b'o la faransi b'o la angilɛtɛri b'o la ninnu duuru ni kelen bɔ a la k'ale ma sɔn fɛn min ma o ti kɛ ninnu ka wuli ka na ye u ka to yen fɛ a bɛɛ ye kile fu gɔtɔ a tɛ foyi tiɲɛ a tɛ fɛn ɲɛ a tɛ fɛn tiɲɛ déjà irisi y'a yira u la déjà paseke nin kun ye jumɛn ye u ye expert dɔw kun b'u bolo faransi kun kɛlen don ka expert dɔw ta à travers les Nations Unies ka olu ta k'olu ka mali kɔlɔsi mali kɔlɔsi an kana bin mɔgɔw kan an kana nin kɛ pour que an kana se ka maramafɛn sɔrɔ k'an yɛrɛ défendre ni a ye donc olu ka mandat kun kan ka renouveler irisi y'o mandat renouveler bali an ka avion nana don min na n'o mandat in kun renouveler la nin u kun tɛ nin mission kɛ nin u kun tɛ na ni jama ninnu ye tuguni quoi maintenant komi o de ma se ka kɛ donc foyi foyi t'u bolo bɔda foyi t'u bolo pour que ka mali sanctionner u bɛ mun kɛ sisan u bɛ taa mission fuw organiser mission minnu ni kunkolo t'a la ju t'a la n'a tɛ se ka fɛn dilan a tɛ se ka fɛn tiɲɛ donc u b'olu ci ka na ka n'olu kɛ ka mɔgɔw bagabaga n'a ye dɔrɔn donc u ka maliyɛnw lasiran c'est comme si maliyɛnw ja wulilenba don tile fila in na k'a kɛ ka maliyɛnw lasiran k'a kɛ i n'a fɔ n'u nana kojuguba dɔ de kama k'a sɔrɔ u tɛ se ka foyi kɛ en réalité u tɛ se ka foyi kɛ en réalité a bɛ n'a fɔ ni denmisɛnnin marifa n'i y'a ta k'a ɲɛsin mɔgɔ ma k'a bagabaga n'a n'i ko k'o lamɛn peut-être n'a bɛ yɔrɔ jan fɛ ou bien i ye namasa ta dugu dibi la k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ bagabaga n'a ye a ma faamu donc u ka bagabagali fɛn nin ye faransi ka bagabagali fɛn de ye nin ye faransi ka a ka mɔgɔw lasiran ɲɛ o fɛn nin ka mali lasiran ka maliyɛnw lasiran et puis fana paseke faransi y'a ye k'a fɔ ko maliyɛnw bɛna bɔ k'a fɔ ko ka transition prolonger donc nin ye fɛɛrɛ ye faransi fɛ k'a yira k'a fɔ ko aa ko Nations Unies tɛna jɛn ni a ye ko Nations Unies ma sɔn a ma k'a sɔrɔ Nations Unies tɛ dɛ ale faransi de don paseke faransi kɛlen don k'a yɛrɛ kɛ ONU ye faransi kɛlen don k'a yɛrɛ kɛ Union européenne ye faransi kɛlen don k'a yɛrɛ kɛ Union africaine ye faransi kɛlen don k'a yɛrɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ye i b'a dɔn u y'a fɔ yan nɔ ko ni an ma sɔn olu ta ma ko n'an ko Russe bɛ na k'u bɛ diɲɛ bɛɛ wele ka taa ko diɲɛ bɛɛ b'a kɔ don an na comme si ni olu de ye diɲɛ bɛɛ bon komi Nations Unies ma se ka to faransi ka bolo ka bila a k'an sanctionner komi a tɛna se k'a to faransi Nations Unies na ka mali sanctionner bilen a tɛna se k'a to Nations Unies na ka fɛn imposer mali kan paseke Russie ni Chine bɛ don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ a tɛna se ka élection imposer an kan à travers les Nations Unies a bɛ mun kɛ a bɛ nin façade in dilan donc ka sɔrɔ k'a passer afp fɛ olu bɛ bɔ k'a fɔ mais aw ka jateminɛ Nations Unies ka mission ɲɛnama jumɛn de bɛ yen nɔ ko nizɛri ni ɲɛmɔgɔ ninnu dɔ bɛ bila o ɲɛmɔgɔ la est-ce que c'est sérieux c'est pas bagabaga fu don aw kana siran bagabaga fu don aw kana siran aw c'est-à-dire an ka to an togo la dɔrɔn ka segin ka to an ma communiqué ma journal ye min fɔ n ma yɔrɔnin dɔ fɔ aw ye ko ko ko hali n'a sɔrɔ sa ko élection tɛna se ka kɛ a waati la ko mali ɲɛmɔgɔw ka calendrier dɔ d'u ma hakili bɛ se ka bɛn c'est-à-dire ko o kɔrɔ ye jumɛn o waatiw ka d'u ma waati min waati min an bɛ fɛ ka nin kɛ an bɛ fɛ ka nin kɛ donc ko u ka f'u ɲɛna ko o la hali n'a sɔrɔ ni élection tɛna kɛ u ka f'u ɲɛna u ka segin n'o ye dɔwɛrɛ tɛ u tɛ se ils n'ont pas les moyens ils n'ont pas a force t'u la a capacité t'u la mɔgɔ mun afp filɛ ne ka minnu fɔ dɛ afp filɛ ne ka minnu fɔ ko min na a fanga t'u la a foyi foyi t'u la u tɛ se ka foyi kɛ mali la u tɛ se ka foyi kɛ mali la n m'a fɔ u bɛna na le n m'a fɔ u tɛna na komi AFP ko k'u bɛna na nin weekend nin kɔnɔ kɔmi sibiri ou bien dimansi k'u bɛna na le mɛ u tɛ se ka foyi kɛ c'est à dire mɔgɔ yɛrɛ t'a kɔnɔ yɛrɛ mɔgɔ t'a kɔnɔ faransi ni nizɛri de b'a kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ t'a kɔnɔ ni olu tɛ olu de bɛna na n'u nana u bɛna taa n'u nana dɛ n'u nana u bɛna taa yala yalaw kɛ ka t'u sigi mɔgɔ dɔw fɛ ka kuma ni dɔw kɛ après n'u sɛgɛnna u bɛ tew min u bɛ t'u sigi otɛliw la u bɛ Nations Unies ka wari tiɲɛ minnu nana olu b'a fɛn ta paseke aw kana ɲinɛ k'a fɔ ko nizɛri fana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ nizɛri ils sont de mèche avec la France paseke faransi ye layidu ta u ye dɔrɔn k'a fɔ ko a bɛna a ka sɔrɔdasiw ta yan a ka avion ninnu k'a fɔ k'a bɛna t'olu bɛɛ sigi nizɛri comme ça olu bɛn'u dɛmɛ o fana bɛ k'an tɔɔrɔ o bɛ k'an tɔɔrɔ o ye farafinna bɛɛ janfa ka diɲɛ bɛɛ janfa erebɛli kɔrɔ min b'olu kunna a ye diɲɛ bɛɛ janfa ka farafinna bɛɛ janfa nizɛri ni faransi nizɛri ɲɛmɔgɔ n t'a fɔ nizɛri nizɛri ɲɛmɔgɔ ni faransi de bɛ jouer la mali kɔ kan sisan mɛ a ka faamu k'a fɔ nizɛri pepulu tɛ paseke le peuple nigérien est avec le mali

c'est les dirigeants corrompus qui sont là qui sont de mèche avec la France n bɛ fɛ n y'o yɔrɔ fɔ tubabukan na pour que n bɛ fɛ mɔgɔw k'o yɔrɔnin faamu k'a fɔ ko Niger jamanadenw tɛ dɛ ɲɛmɔgɔ jugu minnu b'u kunna France ɲɛmɔgɔ jugu minnu cun b'u kunna walasa ka Niger minɛ k'a di u ma olu de ka baara ye nin ye donc n ko n bɛ fɛ ka nin yɔrɔ dɔ ɲɛfɔ aw ɲɛna su in na a ka dɔn k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma nin weekend na fɛn min ye an kamaradiw ye yɛrɛwolo debout sur les remparts o bɛ sikaso ni ala sɔnna ma sini o bɛ kɛ sikaso samiyɛ fana kɛ an kila mɛtiriba kan ka kɛ sikaso la fɛn min y'an ka fila bɛɛ n'o siribu ani siriki kuyate olu bɛ taa yɛrɛ olu de bɛ la n'o bɔra la dɔgɔkun na ta an bɛna kɛ sini n bɛ a dati di aw ma an bɛna bɔ a bɔli a kɛra wasa ye ka ban paseke rencontre caman bɛ sen na mɔgɔ caman nana fara an kan commerçants détaillants nana suguba kɔnɔ mɔgɔw nana association baden de nana minnu yɛrɛ kun ma deli ka taa ka fara mɔgɔw kan nin fɛn sugu ninnu na c'est la première fois olu ka bɔ an nɔfɛ nin fɛn sugu ninnu na donc on remercie tout le monde an b'a fɔ ko ko kɛra wasa ye olu wasara ça va continuer aw wulilen ka to a ye yɛrɛwolo debout sur les remparts a y'an soutenir nin kɛlɛ in na a y'an dɛmɛ pour que an bɛ se ka nin kɛlɛ in kɛ mali ko kɛlɛ de don an ye dɛmɛ dayɛlɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'an dɛmɛ i bɛ se k'an contacter an ka numéro ni fɛnw di déjà i bɛ se k'an contacter comme ça i bɛ fɛ ka dɛmɛ la an kan sira min kan i bɛ se k'a la an kan a kɛra Orange Money ye a kɛra Western Union ye a kɛra MoneyGram ye peu importe i bɛ se ka dɛmɛ min kɛ k'a kɛ minnu fana ye dɛmɛ kɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ka financier y'a fɔ k'a fɔ ko dɛmɛ caman nana dɔw ye waa tan ci ka na dɔw ye waa fila ci dɔw ye waa kelen ci dɔw ye waa naani ci an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen baraji maliko kɛlɛ don n'an bɛ taa an bɛ se mais n'an lara an sara salamu aleykum